Zimene anapanga Jane Ansah zija ndizotitu zinamubowa kwambiri Peter Mutharika sankafuna kuonetsera nthawi imeneyo koma panopa wayambatu kuterekotu kuzionetsera tsopano ma action amwene, ndetu kulitu kulandatu mphamvutu. Tikunena kuti kukumangotukatu zimakalata. Inutu mukuyenera kudziwa zonena kuti takulandani mphamvu zakuti zakuti zakuti ndipo tizizigwira ndife akuofesi ya president. nde kodi no a vice president akhalanso ndi ntchito? limene si funsotu lofunikira. funso lofunikira pano ndilonena kuti kodi ndichifukwa chani no amenewa akulandidwa mphamvu zimenezi? iyayi tifotokozetu motere kunena kuti Amayi Jane Ansah adanyula ndipo timakamba mobwerezabwereza iwowo adagwiritsa ntchito ndalama za amalawi kupita nde kuti ku UK ku birthday ya amuna awo. Of course kunachitikanso zambiri kumene kuja akuti amuna awo aja anadwalikanso kumeneko nde iyayi anapitabenso ngati kukapezeka zoti no akukhala ndi amuna awo pamene anadwalika. Fine. Vutotu linali lonena kuti kufotokoza sanafotokoze bwinobwino poyambapo ndekuti kunazatuluka kuti amafuna agwiritse ntchito ndalama ndithu zomafika kaya ma billion omachuluka kaya amathamangira awiri choncho, eh? Ndalama zimenezozo ndekuti atute fans. Ndetu. Tikamakamba za anthu amene amayenera kututidwa pa trip imeneija, mungamaganize kuti mwinamwake ndi anthu amene amayenera kukhala ku ofesi yawoyo, amene amagwira ntchito ku ofesi ya vice president, mwina kaya ndi a secretary, kaya winanso ndi ndani, kaya ndi intelligence, kaya ndi office assistant, onse aja akhale ngati mwina akupita nawo limodzi kumeneko. Sizinali zokhazotu iyayi. Kumatuluka zonena kuti azibusa ndi azibusa, kaya azibusa atiwo, azibusawo ndi ndi azinzawo a family, family pastors kaya. ee akutitu azinzawo af abanja limenelolo, ngati banja la amayi Jane Ansah ndekuti lili ndekuti ndi azibusa amene no amatha kumaayendela kumapanga kumaka kumayenda nawo limodzi kumapemphera amafuna akwele nawonso trip imeneyotu kupita ku London mwayiwona imeneyo kuti apite amenewotu awa dziwa azibusawo apitile pa ndalama za nda ndalama zosonkha ife amalawi Inu nde mumaona ngati ife tizikhala chete? Maponda atu inu. Nde kunali fans no kuyankhula zambirimbiri ndinakupatsirani nkhani ija. Nawo no a Peter Mutharika atanazafotokoza kuti a nkhaniyotu ine ndaitsatira. Amayiwo afotokoza kunena kuti akutitu sagwiritsa ntchito ndalama za Amalawi. Agwiritsa ntchito ndalama chani? Za mthumba mwawo, zawo za private. Zikugwirizana ndi ziti? Ndi zimenezo. The following day kanayi masikuwa anapezeka zono tinotu kufunsidwa ku ofesi ya a Jane a vice president tafotokozani a Peter Mutharikatu akamba zotere inu kumeneko mukutipo bwanji kuthawathawathawathawathawa zii phew fanzi ija sinatani sinaonekepo sinafotokozere china chilichonse nomalomba akukamba zonena kuti ndalama zagwiritsidwa ntchito ndekuti chani zochoka ku account ya boma Peter Mutharika akukamba zonena kuti Jane Ansah wamuuza zonena kuti agwiritse ntchito ndalama za mthumba mwake? Kumfunsa nde kuti Jane Ansah kudzera mwa anthu amene amamuyankhulira ukoko kulephera kuyankhulapo zina zake. Zikukhala bwanji mpakana pano osayankhula china chilichonse? Zimenezi ndi zimenetu zapangitsa mtsogoleri wa dziko lino Prof. Arthur Peter Mutharika kunena kuti akhumudwe nawo amama amenewawa. Anada nawo kukhosi mmene zikuonekera apa. Nde chimene wambochita nchani? Osati kuti akuwauza zoti amayi zomwe mwapanga sizinandisangalatse ineyo ndiye kuti mupeze mumaononga misonkho ya Malawi yonse kulephera kufotokoza i akulephera kuwauza pamaso ndingokuuza ndi ma action nde zomwe akuchita akuwalandatu mphamvutu ku office ijatu ya vice president tinakupatsani nkhani yonena kuti anabweratu kuzalanda mphamvu zija anawapatsa zonena kuti azipita kumakayang'ana za ngozi zogwa mwadzidzidzi ngati office ya vice president mmalo monena kuti kupita Peter Mutharika azipitako ndi iwowo amayi Jane Ansah ndipo munawaonanso zikagwa zimanyumba kuti kuti kukayenda zimphepo zamkuntho amapita kumene kuja analandatu mphamvu zimene zija tidokupatsirani nkhani imeneyo ndipo no masiku apita omwewa kwatukatu chikalataso kuchoka ku office ya president yo ya Peter Mutharika kuwalandansotu amayi Jane Ansah mphamvu zina funso nkumati mphamvu zake zotani? Iyayi, chikalata chimene muchiona pa screen panopo chanyamulatu uthenga onsewo mmenemo. Koma tingowerenga apa kunena kuti placement of Department of Public Sector Reforms Management under Office of the President and Cabinet. Eya, akutitu kusintha nde kutitu department imene imayang'ana za mareform makamaka m'boma. ndikuipitisa ndekuti kuichosa ku office ya vice president kuipitisa ndekuti ku office ya president number one weniweniyo sitiwerenga kalatayi ndi yaikulu koma tingoiyankhulira kuti kuti mzotani mmenemo mmenemotu mukambidwa nkhani onena kuti akuti kuchokera ndekuti kwa president a dziko lino a Peter Mutharika malingana ndi mphamvu zomwe ali nazo iwowo ndizonena kuti alamulano tsopano kuti no department ya public sector reform Imeneyoyo ichosedwe nde kut ku office ya vice president ipititsidwe ku office ya president. Cholinga chimene apangira zimenezi ndichonena kuti department nde kutino ikakhalano bwino mundandanda bwino ndi office ya president ija ndipo izikagwira ntchito bwino. izikagwira ntchito mwa direct ndithu kuchoka ku office ya president osatiso ku office ya vice president. Izizi ndizofuna kuonesesa zonena kuti pakhale accountability, kuchita zinthu pa mbalambanda. Nde amapitilizatu kunena kuti iwowa ngatino office ya president akufunano kutsimikizila mtundu wa Malawi kunena kutino ngozipeleka iwowa mbali yawo kuonesesa zonena kutino zinthu zikuchitika bwino ndi boma lawo Ndipono masomphenya aja okafika amati vision 2063 amene ajawatu akakwanilitsidwe? Ayi ndithu asayina ndi uja amayankhulira aja kumene amalembera zibaluwa a Justin K Saidi. Ok ma guy zimene akukamba ndi zimenezo chifukwa chimene ndikubweresera nkhaniyi Ine ndinakambapo ndipo panonso ndikubwereza. Amayi Jane Ansah analakwira kwambiri mtundu wa Malawi. Anatilakwira mama inuyo ngati mukutimva munatilakwira and ifeyo sitingakhale pansi ndikumakhala kuti ndekuti taziiwala. Inutu nde mupepesa. Mukuyenera mutani? Mupepese? Simungamaononge misonkho ya ifeyo pa zinthu zopusapusa ngati zimenezo, ma birthday ndi zina zoterozo, pamene ndiye kutino a Malawi ndi zoti iwowo alibe mankhwala mu zipatala? Za chuma tikufuna tipange recover tizitolere bwinobwino ndi inunso mukaononganso ndalamaso choncho. Imenetu singatheketu imeneyo nde ife nkukhala kumangoyang'anira. Tinakamba kale ma guy. Here we are tinafotokozanso Peter Mutharika sizinamsangalatse izizi. Chifukwa nde tawawa amuonongera dzina lake. Apangapo act and anapezeka kuti anatani analanda mphamvu zimene anawapatsa zija chaposachedwa pompa anawapatsa. Mayi ee inuyo ndikufuna muzikandiyenderano makamaka Mmene zugwidi zukuyendera zangozi mwazizizi muzithamanga kukawathandizira amalawi kuti asamatovutika kuti zioneka kuti no mbali ya president akhudzikaso ndi zomwe zuchitikazi kwakuti kwasefukira madzi muthamanga kukapanga ziti zimenezo ayi ndamva ok chabwino kenakono apono aa mwasokonezaso ndalama amayi mulephelaso kufotokoza bwino bwino simuchita zinthu pambalambanda ndi ulanda mphamvuzi adatani adalanda apaso abweraso pangopita kaya ndi week imodzi kaya mawiki awiri walandaso ndekuti mphamvu zinaso zomwe ndizokhudzana ndekuti ndi public reform pamenepopo ndipamene fanzi ukamba kuti ma public sector reform ndi chani kodi nanga sizizunguso izi apatu ndi akutanthauza zonena kuti Ngatino mbali ya ku boma zinthu zimatha kumafoila mma office muja chifukwa chonena kutino anthu angodziwa kugwira ntchito mmene kagwidwe ka ntchito kake nkomwekomweko kamene anasiyira kuchoka 19 gobede uko wina wake adati ntchito tidzigwira motere 19 gobede basi iwowo nkuti aah akuti ntchito tinayambogwira motere akuti akuti ankagwira motere ifenso tizigwira ntchito motere iyayi zinthu ziusintha kaya tilitu mu chaka cha 2026. Zinthu zikuyenera kumasinthidwa umu ndi umu nde kuti kuchoka ku ku ofesi ya president kuja akuyenera azikafika mma ofesi muja. Kodi apa mupanga zotani? Simukugwira bwino ntchito. Tamayambani kugwira ntchito motere musinthe motere. Mwaiona imeneyo? Ndiye zimene zija mphamvu zija anawapatsanso kumenekoko ku ofesi ya. a vice president kuti azikalondoloza zimenezozo. Now uyuyu nde akubwera Peter Mutharika ndikulandaso mphamvu zimene zija zoti iyayi mphamvu zimenezozo tazibweretsasoni kuno zibwere ku ofesi yangayi zimene ndizipeza njira yotino ndizipita ndekha kapena apo ndiona kuti ndipanga bwanji koma ofesi yanga ndi imene izikagwira ziti? zimenezozo. Funso ndi kumanena kuti chochitika ndi chani apa? Akuluakulu apatu palitu nde kuti zinthu zingapo. Choyamba ndi chonena kuti Peter Mutharika ndi a Mai Jane Ansah zikuoneka kunena kuti anthu amenewawa sakumvananso ngati mene zimayenera kukhalira. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri nchonena kuti Ndizoona kuti no amai Jane Ansah akuchotsedwa mphamvu zawo kuti no awasiye opanda mphamvu ndikungowasiya ndekuti ali fwakalala apopo basi mwaiona imeneyo azisowa no kuti no azigwira ntchito azikangokhala mu office muja basi kumangokhala basi pamenepo mpamene atadziwe zonena kuti usamasewere ndekuti ndi misonkho ya amalawi tikakupatsa mphamvu ukuyenera uzigwiritsa ntchito bwino ukazigwiritsa ntchito molakwika ndizonena kuti Uyankha, kuyankha kwake ndi kuti ndi kumenekoko. Udziwa zonena kuti ndizingokhalano basi choncho. Vice president mwadzina. Mwaiona imeneyo? Nkhanitu ndi imeneyi apapa. Of course muzidabwabe kuti komano pamenepapa kodi a Peter Mutharika sakulakwisa zonena kuti mwina mwake akutenga mphamvu zawo kuzigwiritsa ntchito molakwika kuti afuna mpaka azingopanga zonse akungoononga. Sakuononga ma guy. Chifukwa chani? Office ya vice president mukapita ukawerenga. Ntchito yake kuteko ndi kukwaniritsa ntchito za ofesi ya president. Mwaona? Ntchito zachuluka ku ofesi ya president, president amayenera azigaweko nkukampatsa vice president kuti azikamthandizirako. Nde Peter Mutharika akungotenga mphamvu zake. Izi ndi mphamvu zake. Sizotinso ndi mphamvu zonoti chani. Sakulandanso ya. Akuzibwezeretsa kuteko mphamvu zija ku ofesi yake. Chifukwa kumenekoko Peter Mutharika sanazitumizeko mphamvu zimenezi koma zikuoneka ngati nthawi ija ya Chakwera nda, nda, nda Chilima anazitumiza nda Chakwera anatumiza mphamvu zija ku ofesi ya ya, ya, ya Chilima nthawi imene ali a vice president ndi muja ankathamanga ndi malifomu malifomu malifomu mukakumbukira bwinobwino ndiye kuti no awa akungozitenga mphamvu zija akuzibweza anazisiya komwe kuti apa zabwinobwino azithandizirakonso kupanga za malifomuzi Komanotu amayiwa, amayiwa mama awawa ndi zonena kuti zovuta kuti no tiwakhulupirire ndi mmene apa talandani mphamvuzi zibwere kuno cholinga chonena kuti tiyambe kupanga act zimenezi ndi zimene zikutani zikufunikirazotu zimenezi chifukwa chonena kuti ofesi ya president chamati ndi ofesi ya president ndi nduna Nde kuti fanzi ngati achina Chisale aja mwaona mene athamangila bwinotu uko ku immigration kuja kukathana ndi katangale akhoza kuwatuma even amene aja chifukwa ndi office ya president ndi nduna akhoza kutumako anthu amene akuona kuti no angawakhulupilire akagwila ntchitoyo kusiyana ndi kunena kuti no asiye amama awo amene azingoonongaso nde kuti chithunzithunzi cha a peter mutharika ngati a president kodi nde kuti apapa amayiwa basi kwawo kwatha? Iyayi. Amamatu inuyo ngati simupepesa zanu zizingoipira ipirabe. Kupepesa ndi imene ili solution tikuuziranitu mayi Ansah apa. Mupepese inuyo nde mufotokoze zidayenda motere motere koma ngati zidalakwika apapa nde tikupepesa. Koma ngati simupanga choncho ayi ndithu dzina lanu tilikwiliratu pompanotu inu mukuona bwanji kodi makosana ndabweraso tu mpata ndaupeza tsopano. Akutitu.